Ah, ndikupatsani nonse abwenzi oonera mu dzina la Yesu Khristu. Takulandirani pano pa Kumudzi wa Yesu Television. Ah, nthawi ino Mulungu atikondera watipatsa alendo amenewa. Baibulo limati musasiye kuchereza alendo pakuti ena adachereza angelo. Ndiye ndikukhulupirira kuti alendo amenewa akhala ngati mngelo kwa ife, kuti Mulungu awagwiritsa ntchito mwapaderadera kuti atidyetse Uthenga mu tsiku ili la lero. Ambuye akudalitseni nonse.
Ah, afotokoza kale zambiri. Tingopemphera. Ambuye wathu Yesu Khristu, kamodzinso, zikomo chifukwa cha nthawi yabwino imene mwatipatsa kuti timverenso kuchokera kwa Inu. Palibe munthu wodziwa kulankhula bwino kupatulako Inu, kotero tikupemphera kutsika kwa Mzimu Wanu Woyera kukangomenya mkatelo kwa ife, pamene tapemphera ndi chikhulupiliro kuti mukatiyankha. Mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, Amen. Ah, tingowerenga malemba mosataya nthawi ku Luka 12 verse 54 kulekeza 56. a, akuti zizindikiro za nyengo yake. Koma iye ananenanso kwa makamu a anthu, Pamene paliponse muona mtambo wokwera kumadzulo, pomwepo munena kuti ikudza mvula, ndipo itero. Ndipo pamene mphepo yakumwera iomba, Munena kuti kudzakhala kutenthatu, ndipo kuterodi. Onyenga inu! Mudziwa kuzindikira nkhope yace ya dziko lapansi ndi ya nthambo, koma simudziwa bwanji kuzindikira nyengo ino? Ambuye akudalitseni. A, pa lemba limene tawerengali, tifuna tingotengapo phunziro limene silititengera nthawi yayitali, a, limene tikulitcha kusazindikira. Ngati pali vuto limene limakula pakati pa munthu nde ni vuto losazindikila. Aaa kusazindikila kumabwela chifukwa kuti sukudziwa chinthu choti uchite umakhala mwachidule wangogwidwa njakata sukudziwaso kuti ukozolowela nkhani nchani nkhani yoti iweyo suzindikila kumene ulowela kapena kumene uchokela. Ndeno aah pamene amawelenga apa Pamene tawerenga apa, Ambuye Yesu Khristu amanena kuti ah, timangozindikira kuti mvula ikugwa tikaona mtambo komano kuti tizindikire kunena kuti china chake chichitika chichitika pa nthawi yathu ino pamene tiona zizindikiro zakutha kwa dziko sitionapo zimenezozo inu ndinu mboni ya chimenecho Mukati mwaona mtambo kumwamba wakungana, mukangoti mwaona kumwamba kwadetsana, mumakhala ndi chitsimikizo chonse chonena kuti ngati munaanika zovala pabwalo, mupite mukachotse. Nkhani n'chani? Nkhani imakhala kuti mwazindikira kunena kuti nthawi ina iliyonse imene mtambo wabwerera mwa njira iyi, mvula ikhoza kugwa. Ndiye tizovala timene naanika pabwalo tija tinyowa, mawa kuntchito sinipita, mawa kusukulu siningapite, kaya kuchalichi siningapite. ndiye mumapita kukachotsa zovala chifukwa chani mwazindikira nyengo imene mulimoyo kunena kuti nthawi ina iliyonse china chake chikhoza kuchitika chimodzimodzinso mukakhala kuti azimayi akagaya mphale nde afuna akaanike ufa amaona kaye kumwamba Akangoona kamphepo kachizindikira kuti kukhala chifundizi, amakabwereka mphasa kwa maneba n'kukayalayala pa kapinga n'kukaponyapo ufa wawo kuti uume bwinobwino chifukwa choona kuti azindikira kuti dzuwa liwala bwinobwino ndithu mpakana ufa wawo uuma. Komano n'chodabwitsa n'chonena kuti anthu timakwanitsa kumazindikira zinthu zakuthupi ngati izi. Koma kuti tizindikire nthawi imene ifewo tikukhalamo zimativuta. Timakwanitsa kuzindikira neno limene linanenedwa kuti lichitika kalekale chifukwa lidakwaniritsidwa kale. timazindikiranso chinthu chonena kuti chidzachitika mtsogolo chifukwa sichidachitike koma kuti tizindikire chinthu chimene ifewo tililimo panopa chimenechocho chimativuta vuto nchani vuto nkusazindikirako tiyeni tione Herode, iyewo amawerenga ndithu malemba kunena kuti limodzi la masiku amene amakhalamowo kumayenera kudza munthu otchedwa Mesiya. Amazindikira zimenezizi poti zidaneneredwa zaka zambirimbiri zapitazo ndi azineneri ambirimbiri. Ndiye tiona kuti litafika tsiku limene Ambuye Yesu Khristu adabwera pakati pawo, Herode sadazindikire tsiku lake, kotero adaima kutsogolo kwa Ambuye Yesu Khristu nikuyamba kumangofunsa zozizwa nikuyamba kumamutonza chifukwa chani herode adali mbuli pa nkhaniyi samazindikira kuti chinthu chimene amachidikirira nthawi yonseyi chakwaniritsidwa chafika vuto lidali kusazindikira Nde tiona kuti kusazindikira kumenekuku kumachitika kamba ka chinthu chimodzi. Nchifukwa chonena kuti anthu alibe vumbulutso. Malemba timawerenga ndithu, kumaona ndithu Baibulo likuti zakuti, zakuti, zakuti, zakuti, zakuti. Koma kuti tizindikire chimene lembo lufuna kuti ife tichitepo, sitizindikira mpang'ono pomwe. tauzidwa chochita choti ifewo tichite mu nthawi yathu ino zinthu tiona kuti zuvura ndithu njala yabwera ambuye yesu khristu adanena kuti kudza kwake sikudzakhala kwa chilendo adaperekeratu zizindikiro zoti zachitika adanena kuti mudzamva nkhondo malo akuti ni akuti inu ndinu mboni nkhani ya Russia idafika pokukondani nkhani ya israeli idafika pokukondani mwinanso ena inu pomwe pano muonera nkhondo imene ikuchitika ku palestina kaya nkuti nkhani nchani Nkhani yonena kuti mawu a Mulungu akwaniritsidwa. Koma kuti muzindikire kuti chimenechocho ni chizindikiro choti Ambuye Yesu Khristu pompano akudza kufuna kudzatenga mkwatibwi wake, zimenezo simusamala. Chimene musamala n'chonena kuti, kodi nkhondo iyi awina ndani? Alimbidwa pambiri ndani? Osazindikira kunena kuti chimenechi chizindikiro cha kudza kwa Ambuye Yesu Khristu kwachiwiri. Abwera, afuna adzatenge ake osankhidwawo. koma kuti muzindikire chimene chocho zuvuta olo mpang'ono pomwe simuzindikira ata nkhani nchani vumbulutso lusowa pamafunika umapemphera kolimba kuti ambuye yesu khristu nthawi zina zake azilipatsako vumbulutso la mawu ake chifukwa mawu a mulungu pena pake tikamango awerenga mwachimbulimbuli nkophweka ulisocheretsa munthu osazindikira ni chimodzimodzi munthu ameneyo ni mbuli Mwa njira ina, munthu ameneyo n'chimodzimodzi munthu wopusa chifukwa chakuti sadziwa chimene ali kuchita. Ndeni zija zonena kuti zili ngati mwana wanzeru wakhala ni mbuli padesiki limodzi polemba mayeso. Nde mbuliyi chifukwa choti sizindikira kuti funso ili ansa lake limafunika likhale lakuti, amangomvetsera ku zimene wanzeruyo azi anene. nde kaya wanzeruyo amuuza zabodza kaya amuuza zolondola kaya amunamiza kaya 2 plus 2 amuuza kuti ansa ndi 7 amangolemba chifukwa choti iye ni osazindikira azitengera zimene anzeru alunena nzimene zabwera masiku ano mau a mulungu chifukwa choti sulukhala nawo pansi chimakhala chidule kuti anthu otipusitse ongotiuza zimene iwo odaphunzitsidwa

Wofunika kuti uzindikira nthawi ina yake umatha umutsutsa. Taonapo anthu anzeru mkalasi omutsutsa mphunzitsi. Osasama kuti mphunzitsi ali ndi degree. Mphunzitsi ngati anena kuti 3 plus 3 anena kuti ansa ndi 8 wina amaimika dzanja kuti sir zimene munenazo zabodza. 3 plus 3 ansa ndi 6. Chifukwa choti munthu amene ndi ozindikira. Koma wina amene sakuzindikira akamuuza kuti 3 plus 3 ansa ansa ndi 3 amavomera. chifukwa chani yeyo sakhala nazo busy za sukulu amangokopera umankopera amenenso sakhala busy ndi mawu a mulungu amankopera zimene anthu akuluakulu otiuza chifukwa chani chifukwa kuti ifewo sitikuzindikira ndiye tikutha kuona kunena kuti zizindikiro mmene zikuonekera pompano ambuye yesu khristu adza si nthawi yonena kuti tiziyima pa chimene wina wake akhoza kutiuza ni nthawi yonena kuti tiyime chimene baibulo lunena Tizindikire chimene Malemba anena. Adati adza afuna adzatengeko mkwatibwi wake. Ndipo zizindikiro zoti iyeyo alubwera luziona. Mavuto amene abwerama, mmene ndalama yavutiramo, mmene zinthu zaduliramu, tisamaganize kuti zinthu zibwereramo ndekuti Mulungu wake sameneyo. zinthu zingokwaniritsidwa chifukwa chonena kuti wina opusa ayiwala nazo mulungu izizi chifukwa chonena kuti azifuna azisamala zinthu zake zakuthupi nkuyiwala zoti kumwamba kuli mulungu nkhani nchani munthu amene sozindikira chimene chimafunika nchonena kuti pamene tiwona kuti zikuchitika tizindikire choti tichite ni chani tipange chani nthawi yatha tikalowa bwanji kumwamba kodi kulowa kumwamba nuyimba nyimbo za mulungu Kodi nkuvela gospel? Kodi nkupita chalichi? Kodi nkuvala bwino? Titani timene tizindikile? Nde kuti tizindikire zimenezozo timene tizindikire mwa malemba. Timene tizindikire motengera ni mmene Baibulo lutiuzira. Osatiso mmene munthu atiuzira. Tikaika chidaliro chathu pa munthu, tisokera mophweka koma ngati tingatenge chidaliro chathu ni kuzindikira kumene thandizo lathu limachokera kuti ni kwa ambuye yesu khristu amene ali mawu a mulungu pamene kuyanjana naye bwino lomwe mulungu koma tikangoti tizingomverapo zilizonse osakhulu- osapanga proof kapena osakaona mmalemba kuna kuti baibulo liti chani pamene kusokera kukhala kwachidule ndiye timenera tizindikire kuti mmene dziko lafika povuta apa tili nchitsimikizo chonena kuti zinthu sikuti zibwereramonso pa mtendere tambasale sufikanso chimene tichite ni chani timene tizindikire chochita tsopano ndiye una analiponso amuna ena amene adalalikidwa uthenga ngati omwewu samazindikira kuti iwowo adampachika ambuye yesu khristu amene adali mesiya wolonjezedwayo Ndiye lidafika tsiku limene atati amupachika Mesiya atauka kwa akufa, adauza ntchito ophunzira ake kuti akachite, kuti chani? Akalalikire Uthenga Wabwino ku cholengedwa chonse, ndipo wina aliyense amene akakhulupirire Uthengawo nkubatizidwa, munthu ameneyoyo akapulumutsidwa. Mariko 16 akukamba zimenezozo. koma anthu sozindikira njira yoti akhoza kupulumukira omanena kuti ngati ine nangovomereza kuti nalandira yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga napulumutsidwa koma tiuzane zoona yesu solandirira kumanja ngati soya nkhani yolandira yesu ndi nkhani ya mu mtima ndi nkhani ya chikhulupiriro ukhulupirira chani umakhulupirira mawu a mulungu nde munthu sunganena kuti ine ndimakhulupirira baibulo kuti limanenazo zoona pamene zimene baibulo liunenazo inu muzitsutsa simuchita pamenepo ndiye kuti sindinu okhulupirira pang'ono pomwe ifwa chani baibulo lidati chikhulupiriro chopanda ntchito nchakufa ngati iwe umakhulupirira mawu a mulungu koma suchita zimene mawu a mulungu anenazo iweyo ndiwe wakufa niwosazindikira iwe unkalapo nde idafika nthawi imene petro nayenso adangodzozedwa ndi mzimu woyera niyamba olalikira kuti mudampachika yesu anthu inu osazindikira inu munampachika chifukwa choti simumadutsa malemba simazizindikira zizindikiro zonena kuti kudza kwake kudzakhala kotani munampachika kufika ponena kuti pano simudazindikirebe nde kufikira lero mwazindikira kuti yesu uja ni uja mudampachika pa mtandayo adawauza zambiri mbiri pamene paja petulo nikulalikira za ambuye yesu khristu mukawerenge machitidwe chapter 2 kufikira ponena kuti uthenga anthu atauva udawalasa mtima nazindikira kuti atoperewera Kodi inu mudazindikira kuti muli opelewera? Zimene mmachitazo sizolondola? Nanga Ambuye Yesu Khristu atabwera lero mukhoza ofikira kuti? Pamenepo muyeneranso zindikira za moyo wanu kunena kuti china chake chitati chachitika lero komwe mupite nkutiko. Nde anthuwa atazindikira kuti nthawi idatha Ambuye Yesu Khristu adapachikidwa adafunsa chochita. Adafunsa chochita kwa amuna a Mulungu achina Petulo kuti achite chani? Nachina Petro adawauza chimene amayenera iwo achite molingana ndi mmene Ambuye Yesu Khristu adawauzira pa Marko 16 vesi 16 kuti yense wokhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa. Adawauza zimenezi. Ndi adawauza kuti lapani, choyambirira mulape, zimene mmachita zija oonera zovula, kupanga zotani, kupeza ndalama mu njira yoipa, kumangoonera zinthu zonena kuti zosakhala bwino kumvera zinthu zosakhala bwino kulankhula zosakhala bwino kuchita zosakhala bwino zonsezo lapani mukalapa mubatizidwe ndipo adachita otchula dzina loti anthu abatizidwiremo adanena kuti mulape mubatizidwe mu dzina la ambuye yesu khristu kenako mulandira mphatso ya mzimu woyera munthu wopandatu mphatso ya mzimu woyera kapena munthu wopanda mzimu woyera kumwamba sakapita kwa mulungu kumwamba afunako anthu amene ali nchovala cha mkwati nde inu lero mwamva uthenga mwamva chimene muyenera kuchita mufunika mulape mubatizidwe mudzina la ambuye yesu khristu kenako mukamaizindikira nthawi yanu chifukwa nthawi ino si nthawi yolalikirana za madalitso zokhazokha tayenera kumalalikirana choonadi choyenera kuchita tayenera kuzindikitsana choonadi choyenera kuchita tiyeni tilapeni abale tiyeni tilapeni alongo tibatizidwe ngati sitinabatizidwe mu dzina la yesu khristu kotero mulungu ayambotiwerengera kuti ndife ana ake kotero tikhala ndi ozindikitsidwa pali zambiri zoti mumve koma mumva bwanji ngati simunaivomereze njira yake pachiyambi muyenera mupange maziko abwino kuti kwina konseko ziyende bwino ambuye akudalitseni tiyeni tipemphere ambuye yesu khristu tikuti zikomo chifukwa nthawi yabwino imene mwatipatsa pamene mwapeleka phunziro lakuti kusazindikila, koma Ambuye chakukomelani kuti mutapeleka mutuwu mwakatizindikilitsa choyenera kuchita kuti tikapulumuke, kuti mwanenetsa kuti palibe amene sabatizidwa ndi osakhulupilira akalowe kumwamba, koma ekhayo okhulupilira nabatizidwa ndiye akalowe kumwamba. Kotero tikuthokoza ichi chifukwa kuti mwachipeleka ichi kwa ife, mu dzina la Ambuye Yesu Khristu tikupemphera, Amen.